ndị be anyị daalụ nụ ozi nke m na-eweta n'efifie a bụ ozi ga-abara ndị na-eche echiche ndị be anyị na-eche echiche ezigbote uru o nwere ụfọdụ ife ndị be anyị na-eme ụfọdụ ndị be anyị na-eme a sị m kwuo minority na-eme ihe adịghị mma ife ahụ bụ ịzọnye ụkwụ n'ebe ha ekwesịghị ịzọnye ya na ịwa anya okerekwu o nwere ife a na-akpọ ịwa anya okerekwu onye ọbụna too n'anị Igbo ga-ama ife ịwa anya okerekwu ife a ya-awara ezigbo anya pụta ndị a na-awa ụdị anya a achọọ okpuru bed makpuo mana ebe ha ya ha awa anya ha ezuzupụta mmadụ ya-aka obi bịa na timeline mụ nwa bụ Remy Ilona 20 years plus m ji wụrụ lawyer dee ife a ana m ekuzi religion and culture na one of the greatest universities in the world edego m 20 books n'ụtụtụ a o nwere conference University of London na-eme organize e mee m invite

e declare independence ya 1948 and the ancient Israel ọ the oldest continuously living civilization ọ sị m na ndị Igbo dị older onye na-ekwu ife amakwa ebe e nii grandfather onye na-ekwu ife a amakwa na ndị Igbo dị ka nya nwa dịgide careless etu a ha dị kịta in the next 20 years na o nwe ike na ọ ma wụ ndị Igbo ga-anọ ebe anị Igbo dị anyị na-afụ ya na Plateau na-afụ ya na Kaduna e rename-ọna some villages strangers ebiri na ya ebe ha na-ebido aka awụ some mischief makers dịka na novel ike gwụ ha ha bido siwawa agba na ha fụrụ nke nwe ebe a fụ nke nwe ebe a sọsọ ha fụrụ ya na ha fụrụ nke nwa n'ọnụ ọnụ 5 million years na o si na Ugwuele o si na Lejja na Egypt nke anyị na anyị ncha ma ọ ndị Arab nọ na ya today ọ ha rụ pyramids a ancient Egyptians ọ bụghị Arabs people move sọsọ na ọ ndị ahụ fụrụ ya o nwere village na yoruba land a fụ human skull dị over 11,000 years yoruba nwere uche na yoruba na-eche echiche o nwee onye yoruba pụtara na-ekwu na current yorubas na skull ha dị ha because o nwere onye nọ n'ụwa wụ onye kenya na-ekwu na ha nwa wụ ancestors of human beings ahụ a fụ na east africa ya wụ prehistory or ancestors of humanity onye Ozubulu ka m bụ o nwee ihe a fụ n'ana Ozubulu dị 2000 years today enweghị evidence na ọ ndị Ozubulu nọ kịta debere ihe ahụ the only archaeological work anyị ma e mego n'ani Igbo nke a sị na e me n'Igbo ukwu wụkwa na this common era common era erubekwa 1500 years na ka somebody ayahị spell wu Israel ọfụma abịa na timeline mụnwa sị na ọ inferiority complex ke level of success a human being na-eru n'ụwa mụ erube ana m akụziri ndị ọcha ndị ọcha edegokwu na article na ọ wụ na na onye ọbụla si afrịka dịka remi na afrịka ama anọ n'ebe ọ nọ because remi achọrọ ịma ihe bụ nke bụ eziokwu ka ọ ga-adị na-ekwu a riffraff abịa na timeline m sị na m nwere inferiority complex a riffraff agahị espell wu afa ya ọfụma a riffraff o nwere superiority complex francis duru wụ a professor of anatomy enwee inferiority complex onyebuchi james ile a professor of literature enwee inferiority complex nze rabbi okechukwu ọnọneke 20 years in a medical practice nze rabbi Kenneth Omeche medical doctor 20 years in medical practice nwere inferiority complex a riffraff agahị espell wu Israel ọfụma awụrụ nya nwa ya enwe superiority complex Chima Dike masters in anthropology and archaeology o nwere inferiority complex barrister Matthias Odo nze Rabbi Iyile chartered accountant ihe a niile obodo ndị nwere inferiority complex onye agahị espell wu Israel wụ onye ahụ nwere superiority complex fortunately na Facebook provided a block button block ha ka ha pụọ maka ife anyị na-eme ndị Igbo amabeghị uru ọ bara ife e ji wee gbu 3.5 million Igbo so wụ n'igbo amazi ebe ha si mara etu ha ya esi eme ekwuo m ife a m kwuru last week na-eripit kwa ya ọ two groups of people mere Nigeria ji wụ something na-eme exist today Britain na ndị Igbo mana Nigeria ahụ tọnụrụ into graveyard ndị Igbo because na founding ndị anyị akpọ founding fathers anyị a Zik na Papa Ojukwu ha echefuo na ebe ha si our experiences na etu anyị esi eme ha wee na-agba mbọ ka onye ọbụla wụrụ ofu Ahmadu Bello na-ekwu na ha chọrọ ịnọrọ onwe ha Awolowo na-ekwu ka enwee federal Naijiria ndị Igbo ha na-ekwu ka a wụrụ one Naijiria ka a wụrụ one culture ọ Igbo ka eji wee Igbo wu manure eji wee menye garden mana ọ bụrụ that na azọta ihe a na-efu efu taa a ya egbuzidi igbo again maka ife igbo ji wee chefuo ka ha were omenala ha wee so naijiria ahụ na ha amazi roots of omenala ahụ onye igbo nze mara na ọkwa nze ahụ dị na baịbụl ka echiri o mee n'ife nze na-eme esie nni nye n'ụzọ ọ sị na ya erie ọ wụ na obi cubana ma ife okpu red ahụ ọ na-ekpu minụrụ ihe ahụ o ji eme a ji achọgharị ya taa ya emedi ya ọ wụ na ọ ma na nazarit nke ahụ dị na baịbụl butere okpu red ọ na-ekpu ọ mara ka o ya esi ga ije zik na-ekpu okpu red ọ wụ na zik ma ọ na-ekwukwo zik kwukwuori ya many times na ndị igbo si Israel mana nwa okpuru na-ekwuzie n'enu n'enu n'enu ọ bụ na ọ ma na okpu red ahụ ọ na-ekpu na samson kpuru ya ọ wụ na ọ ma na samson kpuru ya ọ jụọ etu samson si wee bi ndụ ya jụọ ihe eji wee gbudu samson na samson violetri iwu nze ahụ adadị m agba mbọ a ka o wee baara m nwa personally ọ maka ndị igbo ndị a dụsị 5 years 10 years 11 years 12 years ndị a ka na-apụta ụwa apụta ka a ghara ime ha ihe e mere anyị enene m JAMB many years ago to University of Jos anọ m 14 on the list ewedi m the same thing mere na Meduguri m akaụntụkwa onwe m as ndị dị lucky kee maka ndị agụụ gụgidere ha nwụọ kee maka ndị Igbo agụụ gburu kwashiorkor maka mistake anyị mere eme ya ka m nwa ada ata nya bụ afụfụ ya ka mụ na ndị otu m ya ada ata nya bụ afụfụ

you can talk where they are talking ọ impunity a ka ndị Igbo ji mapụ jee nabata ndị Christian missionaries from America ha bịa Nnewi forge ya na ha emeena DNA ndị Igbo ọ wụ na mụnwa Emeka nwa Maduewesi a barrister also ndị nonentities a kakwudoro Emeka Maduewesi mara ọ wụ na ya chọọ akwụkwọ ha chụwa ha wepụta the correct DNA ndị Igbo gosiri na DNA ndị Igbo nọ n'ebe ahụ a mụrụ Abraham ọha ebokwa ya Igbo so na-elead to confusion anyị nwere onye Fulani ma ebe o si mara etu ha esi ebi ndụ ha nya ka o ji nọrọ on top onye Yoruba the same thing a na-eme ka a haziere Igbo ụzọ nonentity a ehe spell wụ Israel Israel to nonentity a isreal Israel ọ bịa na timeline m sị m na m nwere inferiority complex onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye amaghị asụ ya sụọ n'ala ọ bụrụ na ị chọghị ịdị eme reason ọfụma ya afụ m na timeline gị and ya abịa na nke m because adịkwa m ready iwepụta 23 hours in a day na-akụziri onye chọrọ ịghọta mana onye achọghị ịghọta onye amahọ na ya amahọ mụ na onye ahụ enwedo mmekọ Igbo wụ Igbo ya dụrụ ụnụ na mma 99% of us dị good ndị bad egg a ụzọ anyị esi deal with them wụ anyị kpapụ ha n'akụ anyị destroy obodo ha bata daalụkwanụ